ndị be anyị ndewo nụ ee tata o mere nwaanyị ahụ aduzi ugo mmili ọla mmili kwa onye ebe a nwaanyị ahụ ọ batago ebe o je o jere goldsmith unu bụ ndị jere je tie fada ihe mba o ok thank god ndị nke a gbakwara mkpamkpa ma ya dịba ee n'ụbọchị nke tata ee ugo ugo mmili ọla mmili sị na na o nwere ihe anyị ga-eji wee tụgharị uche dịka ọ na-atụgharị uche mụ nwazi na-eme ka ị nwetakwa na ana m enwekwa ụmụ ihe a ihe e ji eme ụwa mgbede ihe e ji ezu ike o rejiele a na-enwesikwa ya werekwa ya na-ekwu ọ na-eyuzukwa amacha ndị ya achị ya ka ebe ọbụma ebe ọ dị ịkwụ ya bọọbụ n'ike were ya kwere mma gị ma a ga-ewerekwana ya na-enwuru obeje ọhịa ọkwa na-enwukwe nna ru ụmụnne gị pan ya nọ n'elu wegọtago mama ke abụ adịbatị mụ nwe ya ka m jiri mee ya na ama na ị ga-achị ya mana don't worry ee kedu ihe ị sị na ọ ya bụ isiokwu maka o nwere nkata ị kpatala otu ka a kpakọpụ ya taa ụmụ igbo ekene m ụnụ hmm. ọ kwa mụwa nwada nkechi ọhachụ ugo mmiri ada ukwu ụmụ dike ada eje mba n'ụbọsị taa bụ nkwọ ka m bịa sị ka m kene ụmụ Igbo were ka anyị tinye ọnụ na ihe na-eme n'anị Igbo ihe ọjọọ na-eme n'anị Igbo isiokwu anyị n'ụbọsị taa bụ ire nwa ire nwa ire nwa a sị na njọ gbaa afọ bụrụ arụ ndị Igbo ihe ọjọọ na-eme ihe ọjọọ na-eme n'anị Igbo kịta ọ karịrị akarị a sị na nwa bụ onyinye Chukwu a da ere ya n'ahịa a dịghị enwe ya n'ụba hmm. a da enwe ya n'ike ọ Chi na-enye nwa mana kịta gịnị na-emezi ndị be anyị gịnị na-emezi ihe na-ewute m bụ na mgbe gboo a naghị ere ụdara n'ahịa mba ada ndị mgbe adịkwa gboo n'elu. fụrụ ụdara dịka nwa Ọ ihe ọ. mana ozugbo ụka batara e bidoro rebe ụdara ka e bidoro rebe nwa Hmm? nwa a bụzi fọs ebe ọbụla a na-akpa okwu nwa na-ero na-ere ma ndị na-azụ ya e, jiri ya mere ahịa ha na-azụ ahịa ire nwa mmadụ na-eku ume a na-ere ya ụfọdụ ndị nne na nna ji ụmụ ha dobe ụmụ ha na-amụrụ ha nwa mhm. na-amụrụ ha nwa ha na-ere ha na-ere onye izizi mụ a gwa gị onye ị ga-amụta tupu ị nụọ di chefuzie afọ nka ya ọ ihe jọrọ njọ ihe jọwuru onwe ya ka ọ bụ ire nwa bụ arụ arụ bụ arụ kama ị ga-ere nwa iku ya mmadụ kama ị ga-ere nwa iku ya mmadụ onye ka ị mara onye ikunyere nke a bụ ị mụọ nwa ị maha ma onye awụsa goro ya ị maha ma onye igbo goro ya
ire mmadụ
mana ka m gwakwa unu agwa na mmụọ na-abọkwa ụbọ ụmụ niile ahụ unu na-ere ọ ga-eru mgbe ọ ga-eru n'ime ezinụlọ ahụ e rere nwa ọ ga-apụtakwa fụ nwa ahụ e rere ma ọ gaazị ama ya na ya ga-abụ di na nwunye na-emekọ na-amụ nwa ka mmụọ wee bọọ unu ụbọ ihe ọjọọ maka ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ ndị be anyị biko na arụ a karịrị akarị ọ na mụ pụta n'ahịa hụ ebe a kpọwara ụdara anaghị m ego maka ahụrụ m ya asị nwa maka na arụ n'ala Igbo na nwa na-ere ụdara anaghị ere ụdara n'ahịa na mgbe gboo obi ụmụaka bụ ụdara obi ụmụaka ebe a ka na-eme obi ụmụaka ukwu ụdara nwaanyị na-achọ nwa wụ ọ gaa n'ukwu ụdara ụdara ọbụla daara ya bụ nwa ọ rachaa ya kenee wee nawa mana kịta ndị be anyị na-amụ amụ lampụ gaa n'ukwu ụdara nọ na-eche ụdara ka ọ daa a na-aghọ ya aghọ ka ha were ghọọ a na-aghọ ụdara aghọ na arụ kwọ nwa n'azụ igbo bikonụ tetanụnụ n'ụra na ihe ọjọọ aghọ ya aghọ. ihe ọjọọ ka ihe ọjọọ na-emekwanụ na obodo anyị ezinụlọ ọbụla a na-ere nwa ihe dị egwu na-eme na ya Yes. ihe dị egwu na-eme na ị ga-ahụ e rechaa nwa ahụ ihe ga na-eme n'ezinụlọ e nwee ike a mụọ nwa nwa wụrụ imbe ọ gaghị na-ekwu okwu na-agụ ọnụ mmiri hmm? a na-asị ah, ndị iro ee eh, village people o nwee village people mere ụnụ ọ ihe omete omete ihe onye metere ihe onye metere kpuchie ihe unu metere kpuchie ọ yanwa onye bịa dolitere nri n'ọnụ na ọ nwala dislocation somebody go maka na arụ arụ arụ anyị hụrụ eh?
arụ nwere ụgwọ i mewe arụ mekọrọchaa i chee na nwoke ahụ nwaanyị ahụ gị mana chukwu hụrụ gị mana eziokwu i mewe ya mechaa ya mgbe ọ ga-ada ụgwọ ụgwọ ya bịa ị sị na ndị iro na-achụ gị ị sị na village people ị sị na ihe ndị nna nna ha metere na-achụ gị nothing ọ ihe onye metere ka ọ ga-eji isi ya mee gịnị were buru ya ndị Igbo biko na ayịyọ ka m na-ayọ kwụsịnụ ire nwa kwụsịnụ ire nwa ire nwa bụ arụ ezinụlọ ọbụla na-ere nwa nne pịrị aka na ya ga-ata afụ nna pịrị aka na ya ga-ata afụ nwa agbọghọ na-erekwanụ ya agwa ha ndị be ha wee na-ere ka o wee kpata ego were gbaa moto wee goo ezigbo ụlọ maka onweghị ihe bara uru onweghị ihe ọbụla bara uru eji ego eretere na nwa eme o nwe ezigbo ihe bara uru ọ ka e wee bie n'ezigbo ụlọ gbaa moto mee nke a ka i wee please ndị mmadụ at the end of the day arụ aha na-eso gị yes at the end of the day arụ aha na-eso gị ọ sọgodi gbakpuo n'ime ụlọ ụka sị na ị bụrụna born again ị ga-aga achọta nwa aha iwu ka ọ bụ maka na nwa aha ga mmụọ mmụọ so nwa aha ga na-eso gị na-ebu gị agha ọ nọkwa ka ọ dụ mmadụ ịkpọrọ nwa gaa goro nwa weta na be ya nwa aha idowere na be gị ị gwa ndị ichie ọ bụ curse ihe ọ sọ gị mee nwa ọbụla na-esi na lineage gị idowere na be gị mana ị gosi ya ndị ichie imehọ ihe kwesịrị mee omenala kwesịrị na ị ga-eme ndị ichie be nna gị wee nabata ya n'obi nwa aha kwụọrọ onwe ya onweghị ihe a na-eme n'ezinụlọ aha ọ ga na-etinye anya asịgodị na a na-edozi edozi mmebi ka ọ ga na-emebi ọ ga-ejide ụmụnne ya niile na-edine maka na ọ bịara na ngwuru na-abụghị ngwuru be nna ya e nwere ebe o si ndị ahụ ya na ndị aha o si be ha ga na-abịa ọgụ na ngwuru ahụ edebere ya igo nwoke goo nwaanyị igocha ha ma emeghị ihe kwesịrị maka ihe ọbụla ị na-eme ị ga-eme na as far as na i ji ego goo ya igogo nwa arụ ka ọ bụ anaghị eji ego ego nwa mana mmadụ na-amụ nwa sị mmadụ kpọrọ nwa m ka gị na ya biri zụọ ya were ya mere nwa ọ ihe ndị gboo na-eme akpọnye gị were ya mere nwa n'obodo be nna m n'obodo be nna m nwanne m e nwere nwanne nna m ọ mụtaha nwa mana nwanne ya nwaanyị lụrụ di na village ọzọ kpọrọ nwa ya nwaanyị kpọọ ya ya na ya bigidere o ji ya mere nwa bigide rukwe ma nwaanyị aha nwụrụ o wee lawa be nna ya so anaghị ere nwa ere mụnwa ugo mmiri na-ayọ ndị igbo sị ha biko unu erezina nwa na ihe so ya buru ibu ihe sokwa ire nwa buru ibu maka ọla nke unu unu ga-eji anya unu hụ ihe unu mere onwe unu family anyị dị n'udo ewere anọkata aghasasịa ihe ọjọọ ekpuchiri ekpuchi ihe ọjọọ ekpuchiri ekpuchi mana ọ sọ chukwu ma mara ya hmm. were ya na-abọ unu ọbọ ihe ọjọọ ekpuchiri ekpuchi ị ga-egoro nwa na iro kpọbata ọkacha ndị bụ ndị eze ndị ezinụlọ ha si na ngwuru ndị eze ị ga-akpọrọ goro nwa kpọbata ọ bụrụ diọkpara na ngwuru ndị eze hmm. kedu ka ngwuru aha kedu ka mmụọ nọ na ngwuru aha ga-esi wee nabata nwa aha o nwere ka mmụọ nọ na ngwuru aha ga-esi nabata nwa aha nwa aha ga-awa ofeke bụrụ akaogheri na-adatu ngwuru aha maka na egoro ya ego

gbam ọ ndị Ịmụrụ, ụka ọ baghị wetara ya uru- ọ baghị uru ibi izobere A naghị ihe ezo ya ọ ezo. bụrụ izu ezu Ọ ọ ụka. ndị ụka ṅa ntị ọ ndị ụka bịara mere anyị mgbe ahụ asị ewere hapụ nwata o were na-ata afụfụ ndị unicef ewere bịa ewere tụrụkwa nwa ime n'iro ewere mekwa nke a kama nwata ahụ ga-anọ ka ụmụ ya nwụfu ka akpọrọ were kpọọ ya. mgbe ahụ akpọ mgbe ahụ ka eji wee rụọ ọrụ ụlọ were kpọọ ya motherless babies home. arụ ụka wetere arụ ụka wetere ihe ụka ewere nwe ike nwee ebe a na-edebezi ha o wee bụrụzie na ejezi ebe afụ e, ebe a ka ị ga-eji iji iji negotiate ewere mewe gị document na ngwongwo na ngwongwo eji akpọ izi gị nwa ị jebe e mere ya document onye isi ka m kọziere gị akụkọ na akụkọ a m chọrọ ịkọrọ gị bụ na ihe a ka ejiri kpuchi ndị ụka maka ebe ahụ ka ndị uwe ọcha na-aga amụ nke ha mm, mm. maka ọ bụrụ na enweghị ihe dị otu aha ndị uwe ọcha dịrị ime a mara na ha dị ime ebe a ka ha na-aba mụzie nwa ha mụọ nwa ha gwa ndị be ha ndị be ha were si be ha bịa bịakuru nwa goro ya nwa ha bịa gote mana ọ nwa nwanne ha nwaanyị ụka na-ekpuchi mm. arụ arụ dị iche iche nọ n'ụka arụ dị iche iche nọ n'ụka
ee eh, nwaanyị ahụ yi akwa ndị nne were sị bịa kwuo okwu banyere arụ na-eme n'ụlọ ụka hmm. o nwere ka esi gba nwaanyị ahụ attack. mana achọ m ka m gwa nwaanyị ahụ yi akwa ndị nne bịara kwuo arụ a na-eme ebe a o nweghị ihe ga-eme gị oh. rapụ ndị a ọkwa anwụghị anwụ ọ dị ndụ ị fụ ihe bụ eziokwu kwuo ya rapụzie ihe ga-eme ọ kaara m mma na m kwuru eziokwu a sị na m kwuru eziokwu nwụọ zuo ike n'ihe ebi forever ma ị tụrụ asị ihe ebi forever ma ị kwuru eziokwu mana say that truth kwugodie ya ekwu sef mhm. hapụbazie na o nwere onye a na-agwa eziokwu obi na-adị mma maka na iruo na na ndị regoro nwa kịta na ha ama like video a kịta ndị ga like video a bụ ndị na-erebeghị ya chọrọ nụrụ ya na ntị anyị ewetu aka na atụm ime na amụmụ nwa oh. ụmụaka ụmụ nwaanyị kwetani na e nwere ihe uru dị na mmadụ nụrụ di unu ekwetazina na Gen Z ndewonụ ihe anyị ji wetụrụ na aka na mgbede a bụ ka anyị were ya kene ọha na eze ka anyị were ya nọrọkwa ndị owe na anyị ga-achịkọta n'ihi oge anyị unu na anyị ga-afụchakwa ndị nọ eriri anyị na ụbọchị nke Nkwọ a n'ụzọ pụrụ iche sị kwụsị ire nwa bụ ya bụ isiokwu anyị anyị nọ n'oge sị Igbo kwụsị ire nwa ya bụ anyị gwakọtara aka ọnụ na-asị Igbo kwụsị ire nwa ndị be anyị ndewo